ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nụ ehihie ọma abalị ọma mgbede ọma ebe ọ bụla i si wee na-enene anyị anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị nke taa um, ihe a bụ nzukọ ụmụaka Igbo na-eme azụ ahịa igwe anyị na-apụta kwa izu ụka niile ịbịa kọwara unu ihe gbasara ahịa anyị na-azụ wee sịkwanụ unu ka unu gee ntị chee echiche maka ya maka ya bụ ahịa na-enye ndụ ya bụ taa bụkwa izuụka ọzọ anyị na-apụta ihe anyị jikwanụ wee pụta nke taata bụ egwu izuụka gara aga anyị kọwa anyị kwuru maka okwukwe kedu ka okwukwe si enyere gị aka na ndụ taata isiokwu anyị bụ Kedụ ka egwu si anapụ gị ezigbo ndụ? Ọ ya bụ ihe anyị isiokwu anyị nke taa. Kedụ ihe egwu nwere na-eme ka mmadụ wee ghara ịga n'ihu? Ka e ka egwu si eme gị ka ị ghara ịga n'ihu? Ndị mụ na ha nọkwanụ taa iji wee kpaa nkata a bụkwa ụmụnne m ka unu si afụ anyị n'izu ụka niile. Ee, m ga-akpọlite ha ofu ofu ka ha kọwaa onwe ha. kọwakwaranụ unu ebe ha bi. M ma ebido with Tochi. Tochi kọwara anyị onye ị bụ na ebe i si wee na-abịa taa. Ndị be anyị daalụ nụ afa m bụ Tochukwu Stella Maris Ndịka abụ m onye Ọkụzụ ebi m Germany enwere m em, ụmụ naatọ and a na-anụ m from Ogidi Nnọọ nụ. Daalụ Tochi. Udo dịrị gị. Ee, Thank you. Tochi si Germany wee na-abịa ka unu wee fụ na ahịa anyị abụghị ahịa a na-azụ na United States ọ na Nigeria ọ na Canada ọ ahịa zuru ụwa niile. Ka m kpọlitekwanụ nwanne anyị nwaanyị bụ Chichi. Chichi kọwara anyị onye ị bụ.
Ndị Igbo ekene m unu udo dịrị unu Ify nwanne m daalụ afa m bụ Chichi abụ m onye Igbo ebi m n'obodo a na-akpọ Dublin dị na mba Ireland abụ m nwata akwụkwọ bụrụkwa onye nurse ma bụrụkwa onye na-azụ afịa igwe daalụnụ ka anyị nọkọkwanụ ọfụma dịka anyị si anọ geenụ ntị ọfụma udo dịrị unu ekene dịrị gị ekene dịrị gị chichi ka unu fụ amaghị m ihe m ga-ekwu maka afịa bụ afịa onweghị restriction ya onweghị ndị a ga-asị na ha ama azụnwu ya chichi bụ nwata akwụkwọ ụmụaka nọ na skuulu na-eje akwụkwọ unu asịkwana na afịa bụ for ndị na-alụ ọlụ mba onye ọbụla nwere ike ịzụ ya Chichi bụ nwata akwụkwọ bụrụkwa nọọsụ ndị nọọsụ in fact ọ bụ unu nwa kwesịrị ịnọ n'ime afịa na ọ eliri ndụ ka ọ bụ for ndị nọọsụ ngwanụ ka m kpọpụta nwanne anyị nwaanyị bụ Salome Salome kedu ebe i si wee na-ekwu onye ka ị bụ
Igbo ndị ọma na-ege ntị ekelekwala m unu daalụkwa rinne sisi Ify daalụkwa aha m bụ Salome awụ m onye Igbo n'obodo nke a na-akpọ Naijiria ebikwanụ n'obodo nke a na-akpọ Belgium i lekwa anya na background m a ị ga-afụ Naijiria na Belgium ebe ahụ ka m si na-ekwu n'ụbọchị nke taa ana m asị unu ka unu bịara na-ekiri anyị Chukwu ga-eme amara unu amụta ofu ihe na nke ọzọ ga-enyere unu aka na azụmahịa daalụkwa rinne unu abịa
ndị belgium nnọọ eji m n'aka na unu na-enene anyị ee ka m werekwa ohere a kpọlite nwanne m nwaanyị bụ doris doris kedu onye ị bụ kedu ebe i si wee na-ekwu ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile dị iche iche e bi na-ekiri anyị aha m wụ nwaada doris alụba eke ebikwanụ m ireland enwere m ụmụaka atọ alụkwara m di ana m azụkwanụ azụmahịa igwe a so m asị unu ka unu were popcorn unu na mmanya unu desa n'akụkụ ka unu bịa nụrụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa daalụnụ udo dịrị gị doris ekele dị unu niile ụmụnne m mụ onwe m bụkwanụ onye na-ekwu okwu aha m bụ ifeọma ifeanyị ezeukwu ma ọ bụrụ na ị maghị onye m bụ na i nenenụhọ ihe onyonyo anyị anụnwa nke a bụ izizi ị na-enene ya aha m bụ Ifeoma Ifeanyi Ezeukwu mụ na di m na ụmụ ịtọ m bi na Amerịka ebe anwa ka m si wee na-ewetara unu ozi a kịta ka m si na-ekwu okwu a abụkwanụ m onye na-azụ afịa igwe ya mere m ji wee soro n'otu a na-ewetara unu ozi a nọdụnụ anị ka nwanne m nwaanyị si wee kwuo ọ bụgodu na i nwehọ popcorn ife ọbụla ị nwe kọfị kedu ife banana groundnut ife ọbụla ị nwee dobe ya n'akụkụ ka ị wee mmiri mmanya nke ọbụla ọ bụ bụ ife ị ma ịchọ dobe ya n'akụkụ ka ị gee anyị ntị na a sị na ekwughị ekwu mere ọnụ anụghị anụ mere ntị anyị ga na-ekwu na-ewetara unu ozi ọma maka na anyị chọọ ife dị mma ka o zuo anyị niile ọnụ na igbo sị na onye fụ ife dị mma nya gosi nwanne ya ọ nya mere anyị ji wee na-ewetara unu ozi a ka anyị gwa unu na e nwekwanụ ụzọ ọzọ e si eme ife na-abụrọ afụfụ niile anyị na-ata tụmadụ ndị bi n'obodo oyibo m ma eje bido isiokwu anyị ji wee bịa taa ka anyị wee ghara igbu oge isiokwu anyị ka m si wee kwuo bụ kedu ka egwu ịtụ egwu si ana gị ụdị ndụ ị chọrọ ibi kedu ka o si ana gị ọganihu gị baịbụl sị anyị na chukwu enyego anyị ikike iji wee were ife anyị chọrọ iji wee take a decision ife anyị chọrọ ime i chuzuru ọnwụ ka i chuzuru ndụ ọ dị gị n'aka ike ịhọrọ nke ị chọrọ dị gị n'aka so ike ịhọrọ ma ị chọọ ị- ịnọ ebe ị nọ na-ata afụfụ ị na-ata ka ị chọọ ime gaa nwee ọganihu nọ gị n'aka mana egwu na-eme anyị anyị a na- anyị a na-arapụsị i- ụzọ chineke meghere anyị iji wee bie ezigbo ndụ o kere anyị ka anyị bie anyị arapụ ya ọ na-aga anyị adịghị eso nya bụ ụzọ maka egwu kedu ife chineke o nwee egwu anyị na- anyị na-agụ mgbe anyị dị obere unu ewekwana iwe na a na-eteki obere oge nya bụ egwu sị

elela anya gburugburu n'ụjọ egena ihe ndị mmadụ na-ekwu maka na chineke nọnyere gị ọ ga-agba gị ume nyere gị aka iji wee nweta ezigbo ndụ anwa o kere gị ka ị bie ka anyị wetara ụnụ ụmụ obere o hikwa nne mana anyị ama anọte aka ka anyị wetara ụnụ ụmụ obere ụzọ ụjọ si egbochi ndị mmadụ ọganihu onye izizi m ma akpọnite ka ọ gwa anyị ka ụjọ ofu n'ime ihe ka ụjọ si eme ka ndị mmadụ gha- nọdụ ebe fa nọ na-ata afụfụ ghara ịga n'iru bụ tochi tochi ngwa gwa anyị kedu ka ụzọ ụ- ụjọ si egbochi ndị mmadụ ịga n'ihu daalụ nụ ndị be anyị daalụ nụ em ụjọ bụ ife na-adịrọ mma ọ na-egbochi mmadụ n'i- n'i- n'if- ife ọ na-egbochi mmadụ erika o nwee opportunity mmadụ nwee ike inwetanụ ịpụta ị na-atụ ụjọ o nwee ike ọ napụ gị ife ị nwee ike ibunu ife em, ka m jiri onwe m nye example mụnwa a- ana m e-take risk ime ife anya pụta sị m "Ị- ị marọ ma ife a ọ bụ nke ezigbo ya ka ọ- ọ fake ị na- ị na-aga n'iru nsị fa yes because ịchọ ịbụ mmadụ ịnọdụ ofu ebe ya nọde but enwe opportunity ya na-apụta like mụ ana m eso obi m nne anya nsị obi m sị m gaa for it no matter what ana m aga for it adị m atụ egwu mana egwu ajọka egwu na-ekpuchi so many people anọla ebe fa nọ iwepụta ada ekwu maka ego egwu first of all maka inwe that ab- that ọ bụ na iwepụ egwu na ife ịchọ imenu ị ya aga far ị ya aga really really far because a sị "Ọ onye jee mee ife daa ọ mụta from it mana ịtụ egwu ị ya enwere experience i- ị ya enwere that amamife ịpụta m- ma o emebugo m ife ebe a na ebe ife m mee wee daa but ị na-atụ egwu nọdụ ofu ebe ị nọdụ na your comfort zone ị ma nga n'iru so ọ na-adị mma anyị pụta anyị wepụta and with ekpere anyị ya na-ekpe chukwu ka chukwu direct anyị and iwepụ egwu n'ife ọbụla anyị na-eme ọ bụrọ sọ na n'ịzụ afịa na personal life ịtụ egwu ajọka ọ jọka atọ ọ na-egbochi mmadụ na so many things mmadụ na-adịrọ supposed na-atụ egwu so ịpụta n'afịa kịta mmadụ nwere ike ka njili this afọ igwe for example enwe ndị ya amakwa na o oh, ife a bụkwa real but egwu that egwu ya na-atụ fa ọ bụkwa na na fa nwee ike iche na ọ bụrọ real but egwu hmm, nwee ike ime ife a nwere ike wepụ rapụ that egwu try ya gaa for it ị try ya ọ bụ na ị daa ehe ị mụta ị mụta okay ị malụ ka ị ya esi wee dozie onwe gị mana next time nekwa ebe nda o but ọ bụrọ egwu mere m ji wee daa ọ ife m na-amasịrọ makwa ka ị ka ị na-eme na-ada ị na-amụta more ị na-enwe more knowledge because ọ bụ na ị jero try ya ị ma ama ife ị na-eme so na ndụ anyị na-ebi sef egwu na-egbochi mmadụ na so many things ịpụta kịta dịka ịnọdụ na be gị ị na-atụ egwu ị nwee ike im- so many things ya mee because of egwu ị ma mme ị nọlụ ofu ebe zụkọ kpochie ụzọ ị nwere ike ịkpanye ụzọ nke a bụ na personal life ịpụta na even with ịnọdụ with ndị otu na-akara ụka ndị nwee ikwupụta okwu ị na-atụ egwu ị marọ ma m kwuo ife a

egwu na-emebi so many things nọ- na ndụ mmadụ egwu ndị ndị na ị nee anya na ndị ndị na-achieve a lot ndị na-enwe ife a lot ị ma na fa nwa that egwu adịrọ na arụ fa ọ bụrụ na egwu dị ịtụ egwu bụ a- adịrọ mma o ọ nwere ọtụtụ ife ị ya-afụ ị sị okay mba ka m relax ya ka ndị mana e nwee nke ị ya-afụ ị sị mba o egwu me ọ- mụwa na-atụkwa egwu na something na my personal life o. ma o nwee oge ọ ya-adị m sị no I refuse it m kpee ekpere m sị I cast you away this fear I cast you away m gabakwa n'iru ị fụgo but ọ bụ na m tụ egwu a relax ya ọ na-egbochi m na so many things so many things m na-amarọ ka m ma-esi kọwa daalụnụ ka m rapụ ya ebe ka m nwanne m akọwatapụ daalụ chichi i kwusigo i kwusigo ife i kwu amaka na egwu na-egbochi gị na ọtụtụ ihe and ọ bụ eziokwu ka ọ bụ ị na-atụ egwu ị ma nga n'iru e mee nke a ị sị ị jụba 1 million questions ọ nke ni kedu ife mee nke ọzọ kedu nwanne ya rapụ ụmụ ajụjụ niile anwa Ọ na-adịkwa mma ịjụ ka ị wee dị sure na ife ị na-achọ ime bụ ife ee eh, ndị uwe ojii ama mbịa jido gị ọ kwụsịkwa sọsọ ife m na-eze once na ndị uwe ife dị legal ndị uwe ojii ama mbịakwute m sị m kedu ife i ji wee na-eme ife adịrọ legal ọ bụ na egwu m ma-ada ada ka m ma-aga n'iru mba ị daa ka Tochi si wee kwuo Ị mụta ife na ọdịda anwa ị daa, kedụ ife mee m ji wee daa ife a? Ị gaba n'iru, i jee ife anwa mee i ji wee daa, wee kachapụ ya. Kedụ ka m na-esi wee megharịa ya bụ ife ka ọ gaa n'iru? I megharịa ya, i wee na-aga n'iru. Ị na-atụ egwu, ị ma nsinwu from point A jee point B. O nwee ndị na-eme fa asị, achọrọ m ije achọrọ m ịchọ- ije Canada. ee fa nọ na maybe ee Nigeria achọrọ m ije Canada ife ife m chọ goal m afọ a bụ ije Canada every year goal ya abụrụ ije Canada mana egwu na-atụ m m jee Canada kedu ife kedu ebe m ma-anọ kedu ife m ma na-alụ kedu nke ni kedu nwanne ya o mee fa fa nọdụ ofu ebe ọ bụrụ na ị zọpụrọ ụkwụ from ebe anwa ị nọ ị ma njenwu Canada ị chọọ inwe ego everyday ịchọ ị na-ekpe ekpere i jee ụnọ ụka i kpebe kpebe kpebe kpebe chi ejie chineke gọzie gị chineke meghere gị ụzọ chineke mee nke ni chineke emeghegoro gị ụzọ mana ị fụkwara ya ị fụgodi ya i nwekwa obi ije soro ụzọ anwa chineke meghere ghara ịnọ n'ụnọ gị na-eche ka manna si n'enuigwe daa na ya ka m ghara ikwu ife okwu a arapụ m taa m ekwugide ya chi ejie ee ka m kpọlitekwa nwanne anyị nwaanyị bụ chichi ka ọ kọwara anyị ụzọ ọzọ egwu si egbochi ọganihu chichi
ifi daalụ rinne maka ohere a ị nyere m ụmụ nwanne m iji wee tinye n'ife nwanne anyị nwaanyị kwuru egwu na-egbochi ọtụtụ ife mana ife m chọrọ itinye aka n'ụzọ ya just obere part of it bụ ọ na-eme ka anyị nwee arụmkpọnwụ na mwughachi maka ndị na-aghọtarọ ya bụ asụsụ igbo ọfụma maka na ya bụ asụsụ igbo bụ nke kpọjara akpọja ị ga-abụrịrị ezigbo onye igbo before ị ghọta ife a m sụrụ kịta ife ọ na-akọwa bụ paralysis and inaction ya ya bụ arụ mkpọnwụ maka ụfọdụ ga-asị hei ọ sị na arụ m ga-akpọnwụ mhm, ọ bụrọ it's not um, I'm not translating it in that aspect, you know, it's not that way. Mana ịmago ọ ga-eme gị arụ akụnwụọ gị. Yeah, that's otu anyị nwa si asụ ya. Arụ akụnwụọ gị. O mekwa ị ma na-enwe ike isi nwa iji wee gbaa mbọ afụ maka na egwu na-atụ gị. Ị marọ ife ga-apụta na ya. Mana chetakwa Na Proverb 18:21 sị, The power of life and death lies in the tongue. Ọ bụ maka na ị zubugo afịa before ma ọ na o nwebugo ụdị ife i melụ ọ garọ ọfụma maka ya egwu a na-atụ gị ife ọbụla oge ọbụla ị sị hei ọkwa nke ọ ga-abụ m gaa kịta m daa nke ọ ga-abụ m gaa kịta m daa nke ọ ga-abụ m gaa kịta m daa fa ezuru ego m fa agbafuo ọ bụrụ ya nwa sọsọ ya ụdị ife a ka ị ga na-agwa gị n'onwe gị ịma ife anụnwa ọkwa ya nwa bụ that mindset this proverb 1821 ọkwa ya nwa bụ mindset ya nwa ị na-ekwupụta ya maka na ife dị gị ọnụ because ndị na-asụ oyibo sị from the abundance of the heart the mouth speaketh so ọ ife afụ i bu n'obi bụ ife ga na-aga gị n'isi my spiritual director nwere ụbọchị ọ na-ekwu okwu ọ sị na nwaanyị nwa ji wee bịakwa sị hey daddy kpele m ekpele maka akala aka m adị ka akala aka enwe how can you say that maka na ife ị na-ekwu bụ ife na-amanifest na your life ọ ya ka e ji wee sị i kunie gọzie onwe gị gwa onwe gị na ife niile ga-adịrị gị mma ị pụọ kịta ị ga-eme ọfụma ị sị onwe gị afịa m na-abanye ịzụ kịta m banye afịa anụwa ọ ga-agalụ m ọfụma i kwelụ maka na onye kwe chi ya ekwe mana ị pụta na-asị mba akala aka enwe m anụnwa ee ọkwa m gaa kịta ọ dịkwa ka ndị ọzọ m nwere fa wee dasịa ọ bụ na mark zuckerberg mere otu a ọ karọ inwe facebook taa ka m kpọọ ya ka odumeje odumeje sị na ọ mark azụka ọ bụ na mark azụka mere egwu na-atụ ya ọ karọ ịbụ ife ọ bụ taa ọ bụ na e, gate mere ọ karọ ịbụ okay kwu na afụgo kịta onye ọbụla chọrọ iphone 10 iphone 100 iphone 16 pro max ụfọdụ esevu ego a ga-eji wee pịa erelizikwa ya ozugbo ọ bụ na steven job of the blessed memory na ofe na ama atụ egwu a fa karọ ime ife a mana fa wee sịrị sị okay anyị dagodi anyị amụta ife ndị a dakwara many times o ọkwa samsung na-ewu ife anụ onye ọbụla samsung 19 samsung 24 ultra ndị a kọọrọ gị akụkọ fa if you go read their history ka fa si wee dagide dagide wee echetakwa na o nwe oge nokia na-ewu ife niile so ọ ife otu anụwa ị nọkatakwa nnọọ ị sị onwe gị mba egwu mba i reject you dịka nwanne m nwaanyị kwuburu okwu cast it out sị onwe gị i will do so well ejina maka experience nke gara aga ka anyị wee ya otu anụnwa unu ife na-eme na family dị iche iche a nụọ taa echi a gbasaa ị ga-eji maka ya sị na ị ma nnụzi di a ga na-anụkwa di so ejina maka na okay nke ọbụ nke afụ i mebulu ọ garọ ma nke onye neighbour gị ị makwa ya hei ndị a wee zuru million thousand ya wee pụta ị bụrọ neighbour gị ọ bụkwu this business ka neighbour gị mere so wepụ egwu n'ime gị kpeere onwe gị ekpere kwere sị ya ike ndụ na ike ọnwụ dị na ile m pronounce it anyị ncha bụ mini god ọ ife bible gwara anyị kwelụ i chere na oge ị gara e, e, vatican pope bisa gị aka before ị mee ya mba chineke nna enyego anyị the spirit of boldness dịka akwụkwọ nsọ si wee kwu ekwezina ka arụ mkpọnwụ na ife mgboghachi otu a mbakwa m ma mmekwa mba biko chelụnụ nnọọ abụrọ m ụdị ndị afụ chere nnọọ ka m nọọrọ onwe m adị m okay m gakwa nnọọ a kwụọ m 50,000 na month ee m were ya gote nri were ya kwụọ ụgwọ ụlọ mụ na ụmụ m elie ife o zugo onye gwa gị We can't be living be, be below average. The Lord has blessed us. All we need to take action. So biko ụmụ nwanne m ife m na-ekwu bụ ekwezina ka egwu bunyelu gị mkpọnwụ arụ n'ime gị sị I am blessed ife m ga-eme ga-adịrị m mma i kwelu ịbanye ọ dịrị gị mma n'onye onye kwe chi ekwe ike ndụ na ike ọnwụ dị n'ile gị akwụkwọ nsọ sị ma otu anyị si ekpe ya na Our Father otu ọ dị n'ụwa ka ọ na-adị n'eluigwe so okwu ya maka nsikọ nkwuo unu ekwezina ka egwu egwu he mba m ma emekwa mba biko achọrọ m nnọọ ị kọtali ya akụkọ ife ọganihu ee eh, biko chere unu ndị business biko gabanụ gabanụ gabanụ gabanụ i am happy m gaa ọrụ m m nata who told you you are making someone else rich so biko chele ife anụnwa echiche ị naba taa chee ya jụkene onwe gị get back to us anyị nọkwa ebe o nwere ebe anyị na-eje unu bụ ụmụ nwanne anyị we love you anyị chọrọ ka anyị ncha niile na-aga n'iru maka na anyị ncha nwee obodo adị mma daalụkwanụ rinne
Eu, Chichi, o, ọ dị ka ọ ga-emezi anyị ntị chijie. I gburu ya tọtọ nya ee ị kọwaa ya kọwafe ya akọwafe daalụ ekene dịrị. Thank you, sis. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị ee ka m si wee kwuo izizi ekwughị ekwu mere ọnụ anụghị anụ mere ntị ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị biko jisi ike jisi ike nyere onwe gị aka ọ ee eh, ofu n'ime ndị pastors na United States ebe a kwuru sị na ndị mmadụ na-eji everyday fa na-ekpe ekpere ee eh, o gogo ụlọ ọ chọọ ịfurnish ụlọ ọ na-ekpe ekpere chineke wetara ya ego chineke ka ya furnish ụlọ ya chineke ka ya furnish ụlọ ya mana chineke nyego osisi nyego osisi e ji afurnish ụlọ ọ ma bịa gbutuo nya bụ osisi wee carvụọrọ gị oche o providegoro gị ife niile ị ga-eneed iji wee furnish nya bụ ụlọ jezie were uche gị gbuo nya bụ osisi mee oche donye na be gị ọ ka o si alụ oge manna from heaven adịrọzi chineke providego ife niile anyị need iji wee bie ụdị ndụ anyị chọọ ọzi oke na ọlụ anyị ime ka nya bụ ife pụta ife by itake action agbazina ọsọ atụzina egwu n'egwu na-egbu dream egwu bụ dream killer okay ka m kpọlitekwa Salome asị m gị n'ụbọchị tata o juru eju ee ife anyị nwe ikwu erika ka m kpọlite nwanne anyị nwaanyị bụ Salome ka o tinyekwa ọnụ n'okwu a ka ọ gwa anyị Ụzọ ọzọ egwu si egbochi ọganihu. Salome.
Ah, nwanne m nwaanyị daalụkwalị nne chukwu gọzie gị maka ohere nke i nyere m ụbọchị nke taa ihe na-ekwu okwu ụbọchị nke taa wụ egwu dịka ụmụnna anyị ndị ọzọ kwuru na jiri kwuo na egwu ga-egbochi ife buru ibu eziokwu mmadụ inwe egwù jọrọ njọ i kwe ọ baa gị n'arụ baa gị n'ọbara ọ jọrọ ezigbo njọ ịtụ egwù ga-eme gị even mmadụ na-akpọdị gị sef o nwere ihe ọ wụ e kwuo ị nụta okwu like okwu a na-ekwu okwu biznes ọ ya ihe ntụgago ụjọ ị nụ biznes ihe dị gị n'aka adafuo n'ala ị ma ihe m na-ekwu aka eshekiwe gị ihe ndị a jọrọ njọ nke a pụtara na ọ bago gị n'ọbara

obi gị nke asị gị mee ị ma mgbe m dị obere a na-asị na e nwere obi chineke mgbe onye mmụọ ozi nọrọ n'aka na na the right shoulder ekwensu nọrọ na the left shoulder ị ma ụmụ ihe ndị a eh, nke asị gị mee ya nke asị gị emela nke asị gị eme ya ihe a wụ egwu at the end gị bịa chewezie m mekwanye ugbu a m ga-emetekwanụ m mekwanye ugbu a m ọ kwa ị hụla a sị na m ji ụjọ tinye onwe m n'ahụ na aga m ama sista Ifeọma aga m ama Chichi aga m ama Tochi aga m ama ndị niile m mara na biznes a mị na ha mere o nwe ndị m ga-ama ọ bụrụ na m ji egwu bido na azụmahịa m a nke m na-eme ugbu a agaghị m anọ ebe m nọ ugbu a kwuwa okwu maka egwu ga-eme gị that self confidence agba ọsọ ị mara ife ị ga-eme ihe ndị na-emebukwa o nweghị nsogbu mgbe ahụ o rutere nnọọ ka eme ya ino akpa mamịrị eju ụjọ abịa ị gaghị ama ebe ị ga-ebido egwu na-eme ya ị pụtazie mepe ọnụ o ị pụtazie ka i mezie ife ya wụrụzie ihe niile a na-emezi awụrụ misteki ya wụrụ gịnị ụjọ juru n'obi ju n'isi ya mere ụmụnne m ọ dịrọ mma mmadụ̀ òtu onye ọwụla dị̀ nwèrè akàra akȧ dị ichè ichè ụmụ̀ nne m ekwuola yȧ ị mà ihe i nwèrè ike imė ọ sọsọ̀ gị mà ihe anyị nwèrè ike imė mmadụ̀ nwèrè ike ịsị onye dị òtu à gà-ème ihe dị òtu à onye gà-ème ya wụrụ nà onye ha ya wụrụ nà onye ahụ̀ a na-èkwute ya wụrụ nà onye ahụ̀ dị wrong ọ sọsọ̀ gị mà your own ability mara ihe ị ga-emeli wee mara ihe na ị ga-emeli gị bịa jụzie onwe gị m bata ihe a ka ihe m ga-enweta na-eche echiche ihe ọma ị ga-enweta n'ime ya echela ihe ọjọọ ị ga-enweta n'ime ya otu ahụ ka mụnwa na-eshi eme ọ wụrụ na m baa ihe dị otu a m ga-enwe oghere m ga-enwe ohere inwetakwa um this extra income m ga-enwe ohere ma na-apụta ihu akwụkwọ m ga-enwe ohere mụ na mmadụ ga-eji ekwu okwu m ga-enwe ohere ibuild onwe m that's iwulite onwe m otu m dị mbụ bido ewe otu ahụ ka m ga-adị ị ma ihe ọbụla mmadụ batara n'ime ị ga-amụtarịrị ofu ihe ma nke abụọ mana ọ bụrụ na ị bata ị gaghị amụta ụmụnne m ekwubuola ya ya etinyekwara gị aka gị ime good decision ya etinye aka gị ime good decision ọ wụrụ na egwu na-atụ gị ugbu a gụnwa dị ghọtado onwe gị otu ị ga-esi mee ihe isi a na-agba gị ghara ghara ị gaghị ama ihe ị ga-eme ị gaghị ama ebe ị ga-ebido o nwe ihe ndị oyibo na-akpọ self potential gị lie ya ị gaghị ama mgbe ị na-eji na-eli ya a na-agwa gị unu kwuwe hapụ m na aka wo ị naghị ama na ọ akara aka gị ka ị na-ekwuchi aja hapụ m na aka wo hapụ m na aka mgbe ị ga-abịazi bịa matazie bịa kwete bata ya wụrụ na oge agaala gị tiwezi m makwara ọ kwa sị na m ma m ebido ife a ị hụla ihe egwu na-ebido ihe egwu na-ebute mmadụ iti m makwara mgbe ị kwesịrị ime ihe ụjọ agaghị ekwe gị mee ya mgbe ị ga-abịazi bịa sị ime onwe gị okay ekwetara m ka m mee ihe a otu ọbụla ọ dị m ka ọ dịrị m gị abịa hụ ihe dị ya n'ime mara mma hụ ihe dị ya n'ime uru dị ya n'ime gị tiwezie m makwara mana even na that ọ dịbe late maka onye bịara late kadịrị onye na-abịadịghị abịa at all ya mere nwanne m ihe m chọrọ ikwu ebe a maka ụmụnne m kwuola too much igbu ya nkenke ekwela ka egwu were ọnọdụ n'ime ndụ gị mee gị ị ga-ewepụta ike inwe okwukwe ime ihe ị kwesịrị ime for ọganiru gị ka ọganiru gị gaa nke ọma ekwela ka egwu napụ gị ya maka time is one thing na-aganụ ọ naghị a-reverse afọ anaghị aga ugboro abụọ 2010 agaghị aga ugboro abụọ 2024 agaghị aga ugboro abụọ ihe ọbụla nke na ị meteghị taa ọ wụrụ na o nwe plan ị nwere lekwe ihe m chọrọ ime lekwe ihe m chọrọ ime i meghị ya na 2024 for example 2024 agaa o nweghị ihe i ji aka wụrụ na afọ agago ọ gaghị repeat onwe ya again ya mere jisie ike ogodu n'otu ọnwa kwụrụ n'afọ ị fụ ife gị sịgodị ka m tinye ya uche ka m mee ya ka m mara na ọ nke a nke m ji n'aka ọ wụrụ na ị na-ege anyị ugbu a ya wụrụ na ị na-egebuola ihe dị otu a ugboro abụọ ugboro atọ were ya ka sign chineke nọ na-agwa gị ka ị weretara ya ihe a ịbatazie ma o kwere gị inwe ihe na-eme ime ma ị ga-emeli ya no problem but ọ bụrụ na anyị niile n'ebe a ga-eme ya nne ụmụaka anọ ise atọ ụmụ akwụkwọ ọ bụrụ na anyị ga-emeli ya gụnwa ga-emeli ya ya mere jishie aka n'obi kuru ume soro ndị be gị bịa wara achara mgbe ha na-awa otu a ka o siri ha m n'olu daalụkwalie nne daalụ nwanne m nwaanyị Salome nne e ụbọchị nke taa dị egwu ụbọchị nke taa dị kpọkpọ nya onye ọbụla jikere ejike ahụrụ m na mmadụ niile nọ here agana through egwu mgbe dị iche iche and anyị niile na-ekwu from experience ọ bụrụ na ọ bụghị ihe anyị gago through anyị ama enwe ike na-ekwu maka etu anyị si wee na-ekwu ya anyị na-ekwu ya as victims people who have gone through it before mụnwa agago through it and o nweghị onye n'ime anyị nọ ebe a na-atụbeghị egwu ihe once or the one time or the other the difference bụ na anyị emeghọ ka egwu ahụ dobe anyị ebe anyị nọ anyị lụrụ ọgụ si n'ime ya pụọ wee nọdụ ebe anyị nọ taa maka ọganihu nke anyị daalụ so Doris kedu ihe i che egwu bụ ihe egwu na-eme were ana ndị mmadụ ọganihu daalụ rinne sister Ify egwu a na-ekwukwanụ okwu ya ihe ọ na-emebi n'ahụ n'ahụ anyị hiri nne maka na akwụkwọ nsọ sịrị na onye wuru egwu bute ụzọ ka ihe ga-eso ya ọdịda ihe ga-eso egwu a kwanụ ị na-atụ egwu a ihe ọ ga-ebutere gị n'arụ gị hiri nne nke mbụ ọ ga-eme gị na-echekasị nchegbu na nchekasị ka ị ga na-enwe mgbe ị na-echegbu na-echekasị otu ahụ ya bịa mee ọbara gị ala elu nke a na-asị ọbara mgbali elu gị enwe ọbara mgbali elu mgbe ị bịa nwee ọbara mgbali elu a ọ wụrụ na o nwere ọrụ ị na-arụ ọrụ ahụ aga-ekwezi gị ọrụrụ ya bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ahịa ahụ aga-ekwezi gị ọzụzụ ụjọ a na-ekwu okwu ya ihe ọ na-eme n'ahụ ehika maka otu a mụwa nọ m na-akọrọ gị ahịa ndị nke m azụbuola before na-agaghị aga ifuru m kọchara gị ya ị ga-asị na m hụ mmadụ bịa akwụkwọ gbawa ma anọdụ ịzụ azụmahịa na m ga-ekweda ege onye ahụ ntị but m mechakwara ya daa dagide dagide dagharịa m ahụ nke a m etinye isi ya wụrụ nke na-agara m nke ọma ọ bụrụ na m etinyeghị isi ọ bụrụ na m ji ụjọ nke m meburu eme ma m etinyeghị isi aga m anọ ebe m nọ na maka mgbe ị na-atụ ụjọ ọ wụ nọ sọsọ na ị na-atụ ụjọ ị ga-abịa na-eche ị na-eche nke a mekwara nke eme nke a mee nke a nke eme nke a mgbe ị ga-echegide ha ahụ ọbara gị arịa mgbe ọbara gị rịrị otu ahụ ọ ga-emetụta n'obi gị ọ ga-emetụta na na na ahụ gị niile ọ ga-emezi gị ị gaghị arụ ọ ị gaghị azụ azụmahịa gị nke ọma ma ọ bụ na ahịa ka ị na-azụ ọ wụkwa na ọrụ ka ị na-arụ ị gaghị arụ ọrụ ahụ ọfụma mgbe ahụ ya bịa gbachiere gị ụzọ ghọrọ gbachi gbachiere gị ụzọ mgbe ahụ gbachiri gị ụzọ ahụ ahụ gị nwetaghị ego ị nwetakwanụ mgbe ahụ gbachiri gị otu ahụ gị enwekwana ike lekwa ụmụ gị anya otu o kwesịrị maka na o buterele gị ọrịa ihe kọsịrị ya egwu ụjọ because mgbe ahụ ụjọ abịa ị ga na-echekasị i chegbuo nke a gị chee nke a i chee nke a gị chee nke a mgbe ị na-adọgharịcha ya otu a n'ahụ gị ka ọ na-aga ụjọ wụ ihe jọrọ njọ ọ dịghị mma ma ofu ọ bụrụ na ị nọkwa na ugbu a gị na-ekiri anyị ya bụrụ na anyị na ha ahụ a na-asị gị bịa bịa zụọ azụmahịa nke a bịa zụọ azụmahịa nke a ụjọ ahụ ejide gị n'ala wefe ụjọ ahụ n'ahụ gị ka nwanne m nwaanyị kwuburu gị take action maka oge adịzi lee time anyị agawala ka m hapụzie ya ebe a nyeghachizie sista Ifeoma ka o kwutụ kwụsị maka na oge adịrịziri anyị ka anyị hapụ iwere oge rinne daalụ nụ rinne
daalụ sọ Doris chukwu gọzie gị i kwuona nke ọma egwu abụghị ezigbo ihe ka anyị niile si wee kwuo ya taa ọ bụkwanụ na ị na-ene anyị taa ama m adị m na ebu m n'aka na egwu atụọna gị mbụ o nwena ihe mere egwu banye gị n'ahụ ana adịkwanụ m na ebu m n'aka na ihe niile anyị na-ekwu ebe a taa ofu ma ọ bụ abụọ n'ime ha emeena gị mgbe gara aga ụmụnne m ekwuchaana ihe niile e nwe ikwu taa aga m just tụnye obere okwu n'ihe ha kwuru okwu ahụ m ga-atụnye bụ na egwu na-eme gị ị gaghị enwe ike iche echiche ga-abara gị uru. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-atụ egwu, ị banye n'egwu egwu jide gị, ama m ama m ka m ga-esi kọwa ụdị egwu ahụ maka mụwa emetụna ya experience before ị ma egwu jide gị ọ dị ka ihe niile na-eme n'ụwa na-eme gị ee eh, o luo na mgbe ị na-enwe ụdị egwu ahụ ụdị egwu ahụ jide gị ọ ga-eme gị ị gaghị enwe ike chee echiche bara uru ị gaghị enwekwana ike ị gaghị enwekwana ike echiche ahụ ị ga-eche ọwụbedo na ị nọdụ n'iche echiche ahụ sị okay lekwa ihe m chọrọ ime ihe ahụ ị disaidiri ime nwere ike ọ ga-awụ ihe ga-abara gị uru ọ ga-awụ ihe ga-enye gị ọganihu na ndụ gị maka na ị nweghọ uche gị ezughị ezu obi gị adịghị jụụ brain gị dị na na- nye ihe niile nọ n'ime ya bụ egwu egwu egwu egwu egwu ị na-eteki decision na-abụghị decision ị kwesịrị iteki maka iteki decision ahụ mgbe egwu ji gị decision ahụ itekikwanụ mgbe ahụ egwu ji gị ga-eme ihe ahụ ị decide na ị ga-eme awụrụ ihe agaghị abara gị uru na ndụ ya mere egwu ji jọgbuo onwe ya ndị oyibo na-akpọ ya impaired decision decision na-abụghị decision obi isi zuru ezu mgbe mgbe mgbe itekiri ya iteke ya bụ decision out of 100 percent 99.9 percent bụ na decision ahụ iteki ga-awụ ihe na-aga na-agaghị abara gị uru na ndụ maka ọwụghọ decision iteki mgbe isi gị jụrụ dara jụụ ọwụghọ decision iteki mgbe echiche gị dị ofu ebe ya ụmụnne m anyị spend ana time more than anyị kwesịrị spend mana Ozi a anyị wetara taa dị ezigbo mkpa maka ndị ji egwu wee na-adọghachi onwe ha azụ. Afọ niile ihe ebe ihe na-ebe a na-ebe ebe ị nọ ọ bụrụ ebe ị nọ. Ị na-aga n'ụlọ ụka every minute. Ị gachaa kpechaa ekpere gị laba. Chineke gosi gị maybe kpọtara gị onye ga-enyere gị aka wepụta gị na ọnọdụ ahụ ị nọ gị jiri maka egwu sị ya mba mba mba mba mba biko emeena m ihe a before ọ gahụ n'ihu ha ericha ego m achọghọkwa m ime ya ọzọ ọ egwu ka na-atụ o kwesịrị ka i si na ya bụ egwu pụọ kpeere chineke ekpere ihe ị ga na-ekpe awụghọ chineke zitara m meghere m ụzọ zitara m onye e, ngozi o nyena gị ya bụ ngozi ihe ị ga na-ekpe bụ chineke wepụ m egwu a n'ahụ ka m wee nwee ike ịhụ ụzọ wee hụ ngọzi ahụ i zitara m wee mekwanụ ihe ahụ ị chọrọ ka m mee o nwee ndị nọ na biznes anyị a taa di na nwunye mere biznes dị iche iche 24 times daa 24 times nke a ha nọ n'ime ya nke anyị nọ na ya bụ their 25th attempt on business and nke a ha nọ n'ime ya now wụzi nke meghere ha ụzọ ị ga-enwe ike ime ya gị bụ onye na-ele m anya now ị ga-enwe ike ime biznes 24 times daa 24 times ahụ ma mekwa the 25th one ọ bụrụ na azịza gị bụ mba ana m asị gị tụgharịa obi gị change your mindset na e nwee ike ndị ahụ ị na-eme awụghị ebe Chineke kwadoro gị nọọ ebe ọ chọrọ ka ị gaa ejina maka ihe experience i nwee na nke gara aga wee gbochie ụzọ ndị nke na-abịa n'ihu nye onwe gị ohere iji lelee ma nke ahụ nke ọzọ ahụ na-abịa ọ wụ ụzọ Chineke meghere m ga-eji wee gaa n'ihu ejikwana egwu wee tinye onwe gị na mkpọrọ na Chineke emegherena gị ụzọ Chineke enyela gị ihe niile o nwere inye gị ị ga-eji wee gaa n'ihu ọ bụrụ na ị naghị aga n'ihu taa ọ bụkwa nne gị wụ witch ma ọ nna gị wụ wizard ma ọ na ọ your uncle na-emere gị ihe mere na ị naghị aga n'ihu chebara onwe gị echiche lee anya n'ime gị kedu ihe mere na m anaghị aga n'ihu ọ egwu ji m ka ọ wụ na m anaghị ewepụta obi m meghee ụzọ lee ihe na-abịara m chineke na-ezitara m ụzọ m ga-esi wee gaa n'ihu hapụkwa ihe niile anyị na-eme n'afrịka onye a na-eme wichi onye a na-eme nke ọzọ o nweghị onye na-eme gị ihe ọbụla ngị nwa bụ onye ji onwe gị lebara onwe gị anya ọ ya bụ ozi anyị taa meghee ụzọ gị meghee aka gị nabata ihe ọhụrụ na ndụ gị lee ma ọ wụ ụzọ chineke si chọọ inyere gị aka ọ bụkwanụ na ọ wụghị ya nsogbu adịghị emechina ụzọ ọzọ bịakwa gị i lekwaa ya cheta ihe m gwara gị one of our business partners di na nwunye emeena 24 different businesses daa na ha niile the 25th one bụ nke anyị nọ n'ime ya bụ nke meghere ha ụzọ were ire gị gụọ eze gị ọnụ ọ gwụkwa ka ọ ha anyị n'ọnụ taa ọ bụrụ na i lee anya n'ime ụmụ nwaanyị niile a nọ ebe a mara mma you know mma ha na-eglo ka ị na-ene ha kịta obi a na-atọ gị lelee ha mara nke mma ya bara gị n'anya gaa na webụsaịtị ya gaa rejista ọ ga-enyere gị aka gosi gị ụzọ ị ga-esi wee bie ụdị ndụ ị chọrọ ọ nya bụ ozi anyị nke taa wepụ egwu na ahụ gị tinye okwukwe soro ihe Chineke kwuru maka egwu atụna egwu na ọ nọnyere gị na ihe niile ị na-eme ọ gwụkwa ka ọ dị anyị n'ọnụ ka Chineke gọzie unu o nwe ndị na-ele anya anyị nwee ike hụ na o nwe ndị na-ele anyị anyị nwee ike ikele taa ana m ewetara unu ekele na-asị unu udo dịrị unu niile ee chukwu gọzie unu maka taịm oge unu were wee bịa na-ege ihe anyị na-ekwu ọ bụkwanụ na ị nweghị ike gee ya etu anyị na-ekwu ya ọ dị na peji anyị niile ị gaa na peji anyị ị ga-ahụ ya gị gee ya ka o wee nyere gị aka chukwu gọzie unu
ise ise bye bye ise bye bye